End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, CDEDI Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena ndisanayambe kuwerenga mu chiyankhulo cha samundachi kunena kuti ndikamaliza ndipereka bwaloli uh, kwa comrade francis mazinga kuti awerenge koma asanatero tikungofuna akukonzekera kuti nkhani ili pano ndi yonena kuti mdziko muno uh, chikhulupiriro chimene anthu ali nacho mmabwalo sichinafike pabwino chifukwa cha chimenecho tikuwapempha amalawi kuti asayang'anirire achitepo kanthu zikomo kwambiri comrade
um, muchichewa lilongwe lachitatu pa 23 february 2026 mkulu wa oweruza milandu mlangizi wa boma pa malamulo ayenera kuchoka bungwe la center for democracy economic development initiative cdedi ndilokhumudwa kulengeza kuti ulamuliro wa malamulo walowa pansi mdziko muno Ndipo anthu ochuluka kwambiri akupitilirabe kutaya chikhulupiliro chomwe anali nacho pa nthambi ya mabwalo a milandu. Tikukamba za nthambi ya mabwalo a milandu yomwe ndi imodzi mwa nthambi zitatu za boma potengera kuchuluka kwa nkhani zokhudza katangale ndi chinyengo ku nthambiyi zomwe zafala mnyumba zofalitsa nkhani komanso m'masamba a mchezo. Ofesi iliyonse ya boma imayima pa mizati iwiri ya kuchita zinthu mwaukadaulo komanso kuchita zinthu mokhulupirika, zomwe ndi zinthu zofunikira kwambiri. Mwachidule, chikhulupiriro chikachepa, ofesi iliyonse ya boma imakhala yopanda pake. Amalawi ndi mboni paokha kuti kulephera kwa Chief Justice madandaulo omwe mabungwe a Malawi Law Society, mls, ndi Financial Intelligence Authority, FIA, adapereka komanso chigamulo cha bwalo lalikulu la appeal choti mzika zilipire banki lomwe inachotsedwa yo- yomwe inatsekedwa ya finance kwathandizira kuti anthu asiye kukhala ndi chikhulupiriro pa nthambi ya mabwalo a milandu ngati sipang- sipangachitike kanthu msanga zimenezi zitha kusokoneza mphamvu za ulamuliro zomwe nthambi ya mabwalo a milanduyi imakhala nazo potengera kuopsa kwa nkhani zakatangale zomwe zikumveka CDEDI ikuona kuti magulu a anthu ochita chinyengowa alanda mabwalo a milandu ulamuliro komanso mphamvu, kuipangitsa nthambiyi kusiya kugwira ntchito zake bwino kuyerekeza ndi kale. Popeza gawo 12 la malamulo a dziko la Malawi limafotokoza momveka bwino kuti akuluakulu a boma amagwiritsa ntchito mphamvu zomwe amapatsidwa ndi anthu pogwiritsa ntchito mphamvu zimenezo, CDEDI likumema anthu onse m'dziko muno kuti ayime limodzi kukakamiza Chief Justice komanso akuluakulu ena ku mabwalo a milandu kutula pansi maudindo awo. Nkhani zokhudza katangale zomwe zikumvekazi tsopano zikubweretsa kukayikira kwakukulu pa kuthekera ndi ku, uh, kukhulupirika kwa Chief Justice ndi akuluakulu enawo ndipo chinthu chabwino nchoti a- cha- chabwino choti achite pano ndi chotula pansi maudindo awo ndi kupereka mpata kwa anthu ena omwe angakwanitse kukonzanso mbiri ya nthambi ya mabwalo a milanduyi kuti anthu ayambirenso kuyikhulupirira CDEDI ikukhulupirira kuti iyi ndi njira yokhayo yomwe ingathandize kubwezeretsa chikhulupiriro cha mabwalo a milandu chomwe pano chatsika pansi kwambiri uh, m'mbiri ya dziko lino. Podziwa kuti kutsutsa galu n'kukumba, zotsatirazi ndi zitsanzo zotsimikiza kuti nkhani ya ulamuliro wa malamulo walowadi pansi m'dziko muno. Uh, kuti banki yaikulu ya Reserve ipereke ndalama ku Finance Bank of Malawi yomwe idatsekedwa chikutsimikiza kuti zofuna za Amalawi zikunyalanyazi Chigamulochi chikutanthauza kuti Amalawi omwe apereka kale misonkho yochuluka ayenera kulipira bankiyi yomwe idatsekedwa kale kalekale. Ngati zimenezi zingachitike mwachidziwikire zisokoneza chuma komanso zigwetsa dziko lino. 2, Makalata omwe akuti anatumizidwa kwa Justice Mzikamanda ndi Financial Intelligent Authority, FIA, akusonyeza kulephera kugwiritsa ntchito mphamvu za malamulo, zomwe zikusokoneza nkhondo yolimbana ndi ziphuphu zomwe zakhudza miyoyo ya anthu ochuluka kamba koti ndalama zomwe zikadatha kugwira ntchito zina monga kugulira mankhwala zidasowa chifukwa cha kulephera kwa Chief Justice kuchitapo kanthu. adalandira madandaulo okhudza khalidwe la chinyengo la oweruza milandu ena. 3 ngakhale kuti bungwe la Malawi Law Society likudandaula za khalidwe la chinyengo la oweruza milandu ena, Chief Justice wangokhala chete osachitapo kanthu, zomwe zayika pachiopsezo uphuphu, uh, ziphuphu uh, zomwe zayika chiopsezo uphuphu wa nthambi yofunikira ya bomayi yomwe iye akuyitsogolera momwenso cdedi ikudziwitsa dziko lonse kuti kulephera kwa attorney general frank mbeta kuyankha madandaulo okhudza kuye, kuyenera kwake pa udindowu pamene akukhudzidwa ndi milandu ya ziphuphu ndi chifukwa chokwanira kuti nayenso atule pansi udindo wake kuti ateteze ulemu wa ofesi ya attorney general pa chifukwa chimenechi cdedi m'malo mwa amalawi onse omwe amafunira dziko lawo zabwino ikupereka masiku asanu ndi awiri 7 kwa chief justice mzikamanda ndi attorney general uh, mbeta kuti atule pansi maudindo awo mwaulemu apo bii akakamizidwa kutero Pomaliza, Cdedi ikupempha aphungu a Nyumba ya Malamulo kuti akambirane ndi kusintha malamulo kuti oweruza milandu nawo azipuma pa ntchito ali ndi zaka 60 monga onse ogwira ntchito za boma zomwe zikuchitikazi zikutsimikiza kuti palibe zifukwa zomveka kuti oweruza milanduwa apatsidwe mwayi wapadera pa nkhani yopuma pa ntchito Kalata iyi yalembedwa ndi kusayinidwa ndi Sylvester Namiwa mtsogoleri wa Cdedi. zikomo kwambiri a comrade francis mazinga powerenga kalatayo mwamphamvu komanso momveka bwino ndinanena kuti eh, chiyankhulo cha tsamunda chija amachimva ngochepa komanso popeza nkhani yapano yakula msinkhu uh, comrade yes.
Can you do the needful?
Alright. Tawonga chomene sono ise tipataulenge chitumbuka. Ntheula tipempha wanyithu wakuphoka ku rumphi uko chitipa. Na wanyithu wa ku nkhata bay um, rumphi eh, mzimba mutegherezge kuno apo ise nga ba cdedi tiza kugulu la bina malawi kuyoya pakweru na kupempha kuti mbuni attorney general uyo ni mlangizi mlala wa boma pa nkhani vya ya va malamulo kwenso chief justice uyo ni mlala wa va abo bakwiruzira milandu ukhoti kuti batoye pasi maudindo yawo nkhani ikulu njakuti ni viphuphu nkhani za viphuphu izo zikupulikika m'maofesi ngani aya nkhani ya kwamba njaku chigamulo icho chikaperekeka i think mina malawi mose mulipulikapo olo muli ku uh, yes pamene mulipulikapo kuti vanithu ku supreme court vakapereka chigamulo kuti chalo kwizira mu reserve bank of malawi vapereke ndalama zinandi ku, ku, ku banki iyo nja kuti njakufwa banki yakuti kuonekana kuoneka ayi banki yakuti nyengo iyo bakayigamula kuti ileke kugwira ntchito muno malawi chifukwa cha kusokoneza ndondomeko zinyake so mu zeru za nthu ba majaji baka bakati ayi na mbuni mbapase makopala anthu awa as in compensation chifukwa kuti panyake ndondomeko zinyake zinyake mukatondeka kulongozga kulondezga makola nyengo iyo ino mukawaphaliranga kuti waleke kugwira ntchito muno malawi so ndiyo nkhani yake so instead we akuti nkhani yakupereka chi- chi- achipepeso ichi ku banki yakuti njakufa ndi kuti ipwetekenge anyangozo kula kunkhata bay anabanda kuchiradzulu na konse konse uko bina malawi wakudandaula chifukwa apenga sono apo tiku apo takwenyera kale na misonkho mbwenu mayowe kuti ayi tiperekenso ndalama zinyake kupepesera banki yakuti nyengo iyo zikapulikika kuti ikaphwanya malamulo apo tindavuyire cha vina malawi tikuyenera kuganizanso kachiwiri tikuyenera kuonapo makola pamalungani apo chinyake nchakuyenera kuti ah, mlangizi wa boma attorney um, general kuti kumasinda uko nawonso

wakuti vangapanga ritaya pa ntchito pa vyaka 70 or thereabout so nkhani chakuti aina kuno ku malawi aliyonse uyo kugwira ntchito mboma akuyenera kupanga ritaya pa vyaka 60 so tikuti tikupempha ku parliament kuti mbuni vaoneponso pa malamulo ayo ayakuyendeska kuti vanthu apange ritaya mautali yonse yogwira ntchito mboma ive uniform should be um, the ground should be leveled mwakuti mwakuti aliyonse kwani jaji kwani njani as long as ni civil servant akwanise kupanga litaya pa vyaka 60 so ise vasided ndise taliba kalata iyi so vanthu awa atone general koniso vanyithu uh, um, a chief justice tawapasa mazuva 7 waka

limakhala ndi malamulo ndiye lamulo lalikulu malawi muno ndi constitution constitution yo uh, chitimatima cha democracy chinagona pa gawo 12 imanena kuti mphamvu zolamulira eni ake ndi amalawi inu amene mukugwira ntchito amene munasankhidwa mphamvuzi nzongokubwerekani koma kuti mupitirire kugwiritsa ntchito mphamvuzo tizikukhulupirirani ndiye ndimafuna ndinene pano kuti mmene zilili kunjako ah, nkhani zimene amalawi akukamba pena paliponse n'zonena kuti ataya chikhulupiriro kagwiridwe ka ntchito ka mabwalo. Zifukwa aliyense akuziziwa, aliyense akuziona. Ndiyeno nthawi yakwana ngati a Malawi kunena kuti tigwirane manja. Ku khoti zimafunika kuti aliyense azizilemekeza, aliyense azizivomera. Koma kodi anthu angapitirize bwanji kuvomereza pamene mabwalowo akutchedwa kuti alibe chilungamo? Chifukwa cha chimenecho ndimaganiza kuti nthawi yakwana kunena kuti. akuluakulu makamaka jaji wamkulu kumeneko a Rizine Mzikamanda muvomereze kunena kuti ndi mmene zili padakali pano njira yabwino mwa ulemu nkutula pansi udindo tikachoka pamenepo majaji onse aja amene munatenga nawo gawo popanga chigamulo chija chosakomera amalawi chija cha finance bank mudalephera kuteteza komanso kutumikira amalawi Mwalondole a Rizine Mzikamanda mutule pansi udindo. Tikuziwa kuti tili ndi majaji ena akufuna kwabwino amenewo abwere agwire ntchito. Ntchito yoyamba ikhala kukonzanso mbiri, ikhalanso kukonzanso kubweretsa chikhulupiriro chimene chakhala chilipo. Ndinene pano mosapindira ndevu mkamwa kuti nthawi yonseyi sitinafikepo Malawi muno zimene tikuona pano aka nkoyamba. mabwalo athu amalemekezedwa mabwalo athu ngoyima patu pawokha and mabwalo athu akuyenekabe kuti azilemekezedwa chifukwa chonena kuti tikapanda kutero ndiye ngati dziko tikhala dziko lachipwirikiti dziko lachisawawa ndiye ndanena kale kuti ngati anthu asiya kukhulupirira kusonyeza kuti palibenso chifukwa choti ukakamire kukhala mu ofesi ya amalawi because you are in that position on trust and that trust

mukamva professor arthur peter mutharika akuyankhula mmatha kuziwa kuti apa mtsogoleri amene amadana ndi katangale akuyankhula koma mlangizi wawo pa nkhani za malamulo ankafufuzidwa ndi anti corruption bureau atamva kuti akumfufuza atapita kukatenga waranti kuti akammange akamfunse kapena akamuuze chimene akumfunira mmalo moti apite kumeneko kuti akafotokoze mbali yake ngati ali osalakwa adathamangira ku zomba kukatenga oda yonena kuti asamangidwe ndiye tinaalembera kalata masiku 7 apitawo kunena kuti tafotokozani kuti mulandu wanu uja uli pati akhala chete ndiye ndikuuzeni amalawi sopano ndanena kale kuti mphamvuzi ndi zathu yosankhidwa ngati ameneja amene amalipidwa misonkho ya anthu akakhala chete chizungu chake timati arrogance kapena kuti impunity so amalawi anatopa nazo zopangidwa chipongwe ndi chifukwa anachosa mcp sitikhulupirira kuti lero dpp ndiyokonzeka kunena kuti anthu tiyambe kuchita ma demonstration chifukwa cha anthu ochepa so lero tikuwauza olemekezeka a frank mbeta kunena kuti ofesiyo si yanu ofesiyo ndi ya amalawi ofesiyo funika muziyilemekeza ndiyeno mubwerere kaye mukakonze nkhani zanu a acb akanena kuti alibe nanu mlandu mupitenso kuzomba akatere ndiye muzabwereranso koma padakali panopa mukunyazisa uh, ofesi imene muliyo ofesi imene imafunika kuti ukhale loya namba 1 komanso amalawi pano tamvana tapanga chimvano choning'a pakati ngati mavu kuti ife tithane ndi katangale chifukwa chimwe tikuziwa tikathana ndi katangale or even 15 percent muona kuti katundu ayamba kusika mtengo chimene amakwerera katundu mtengo amalawi nchonena kuti forex yeniyeniyi akumagawana akumakwerana kukatenga ku banki ikabwerako akungopasana nde anthu ochita malonda achilungamo malawi muno akapita ku banki forex sakupasidwa komanso uh, ntchito zosiyanasiyana za boma katundu amagulidwa pa mtengo wodula kwambiri Mkucha kapena ngati si mawa mkucha anduna azachuma akhala akupanga ndondomeko ya zachuma. Muona kuti kukhala ndalama zambiri koma kuti mulondoloze ndalamazo zimathera m'matumba mwa anthu a katangale. Anthu ake ndi omweomwewo. Kusonyeza kuti ndifuna ndikuuzeni kuti ngati sitithana ndi katangale m'dziko muno tizabweranso pompano kumanena kuti anthu awa atibera, achoke. kusonyeza kuti tizingozungulira pamodzimodzi nchifukwa tinanena kuti kuvota tinavota komano tionesese kuti voti ija igwire ntchito ntchito yoyambirira imene mmalawi wina aliyense amene akufuna dzikolo zabwino tithane ndi katangale so pasakhale excuse iliyonse ya katangale sindikunena kuti a mbeta ndi akatangale koma ndikunena kuti anafufuzidwa ndi acb ndiyeno chodabwisa nchonena kuti loya aliyense ukamuyimbira foni kunena kuti akundifuna ku area 30 amakuuza kuti pita Ndiku- ndikukulondola akakuti loya winanso ukamuuza kunena kuti akundifuna ku area 3 amanena kuti a namiwa pitani ndinena pano ndamangidwapo kaya ndi maulendo 6 koma nthawi zonse akati akundifuna sindimathawa ndimapita komweko ndiyeno pena tizabwera panopa kulemba kalata kuwalembera attorney general kuti amfufuze munthu ndiye azamfufuza bwanji munthu pamene iwonso amadana nkufufuzidwa chifukwa zaonekeratu akanakhala kuti amakondwera kufufuzidwa mmene amafuna a- a acb nthawi yomweyo akanapita kuti ndili pano koma anathamangira ku khoti ndiyeno tikunena kuti tinawapasa nthawi kuti ayankhe sanayankhe mmene sanayankhemo nthawi imene chasinapase masiku honourable attorney general you have got seven days to resign if you don't resign we are going to force you to resign

pa chichewa pali mawu amanena kuti wandisokosera nkulinga utamva msonkhano uno ndi wa atolankhani the floor is open for questions yes mazizi capital fm ndili ndi mafunso atatu
Alright, uh, Joseph Mazizi, Capital FM, ndili ndi mafunso atatu. Funso loyamba, uh, maka pa position ya Attorney General, you are saying nothing to the appointing authority. Kapena simukunenapo kanthu kwa amene adamusankha chifukwa ndikukhulupilira zoti a Mbeta sanadzisankhe okha kukhala pa mpando umenewo. Simukukambapo kanthu za amene anawasankha kuti achitepo chani? Mukuti chani? Nchifukwa ninji mwakhala chete kumbali imeneyo? Uh, cha, funso lachiwiri Mukunena kuti nyumba ya malamulo ikhazikitse lamulo, ikonze lamulo lokhudzana ndi zaka za oweruza milandu kuti nawonso adzipuma akafika zaka 60. Nthawi zambiri, si kawirikawiri pamene Parliament imadzipangira yokha ma bill, nthawi zambiri amakhala kuti achokera kwina, ngakhale tikudziwa zoti pamakhala ma private members bill amene amatha kupanga aphungu. Ndimafuna ndidziwe pamenepo kuti ngati a Cdedi kapena ndi magulu ena okhudzidwa, muli ndi pulani yoti mukhoza kupanga bilu imeneyi ndikuipititsa kuti aphungu akakambirane? Funso lachitatu, lomaliza for now, ndi nkhani zokhudzana ndi zinyengo za kumabwalo ndi oweruza milandu. Zitayambika kukambidwa ndi wina amene amati Alexious Kamangila, anthu ankamunena zoti ndi ozungulira mutu, wapenga, zambirimbiri zimanenedwa. Aaa tinene kuti inuyo tsopano mukuvomerezana ndi zimene amanena Kamangila uja kuti ku mabwalo kunaola? Kamangila si wamisala? Zikomo.
Tiyambire pamenepo kuti. Ya anaphunzitsako ku law school ku Chancellor College akudziwa chimene akuyankhula, and akamayankhula amayankhula ndi umboni lero amalawi ndinu mboni choncho si wamisala komanso ngakhale akanakhala wamisala paja amanena kuti wamisala anaona nkhondo mwina nchifukwa chake uh, ku Zomba kuja barracks yandikana ndi chipatala cha misala chija on a serious note uh, we have got a country to save ndinene pano the time is now or never so ndikupelero ndakuyankhani pa funso lomaliza e, funso lachiwiri mukamba nkhani tikayambira kumwamba ndi lachiwiri tikachokera kukunso ndi lachiwiri eh, chifukwa tayambira pansi so either way ndi lachiwiri mukunena kuti nkhani yoti tifananize pasakhale kusiyana akuluakulu chowawa nchonena kuti munthu amene amayeneka kuti apume pa zaka 60 koma anthu akumudandaula angopanga ziphuphu angopanga katangale ana amasiye chilungamo sakuchiona anthu akuvutika ndiye ameneyo mukampatsenso another 10 years hey, akuluakulu sizoona ndiye tikunena kuti in the interest of fairness and in the spirit of leveling the playing field the retirement age should be universal 60 across the board ndiye mukandifunsa kuti ku parliament ko mutani ndili ndi nkhawa ndili ndi chisoni nkhondo iyi musayitenge kuti ndi ya Onjezani Kenani nkhondo iyi musayitenge kuti ndi ya a Kamangila nkhondo iyi musayitenge kuti ndi ya a Namiwa nkhondo iyi ndi ya aMalawi ngati nkhondo iyi sitimenya lero iyi ana athu tsiku lake they will pay and they will pay dear ndibwereze ana athu ndi ana awo We have got a country to run. There are mistakes that were committed we are supposed to correct. The whole reason why we have got parliament is tikazindikira kuti oh apa pali vuto kumeneko akakonze chinthu chija chimodzimodzi mmene munthu amakhalira kuti akamva m'thupi amathamangira kwa dotolo kuchipatala ndiyeno ndimafuna ndikupempheni a Madzizi maganizo abwino amenewo tikuyankhula pano ku nyumba ya malamuloko wina achitenge kuli anthu muyenera nzeru zawo anene kuti a CDEDI akunena yekha apange initiative chifukwa pakutha pa zonse this is the only place we call home if this ship sink we are all doomed if it sails zikamayenda bwino zonse tonse titani tisekerera tisangalala so tisapange personalize

and zangochitika mwamwayi kuti lero amene tikuyankhulira malawi ndi ife a CDEDI siku lina sizakhala ife koma chimene sitikufuna ife siku lina lake tisazapange regret amene kuti wandisokosera mkulinga utamva choncho eh, pali njira ndithu zingapo aphungu amene akuchimva apite ku- ayambise kumene motion apo ayi zikafika poti zavuta poti amalawi amakonda eh, zinthu zokokanakokana tipezanso njira tikhuzumaka vinaso ku parliament kuja kuti akamakalowa azitiona aphungu achibwanawo tizapasa moni eh, tikhoza kupanga zimenezo koma i don't think we should get to that extent because i would like to believe that this cohort of members of parli- parliament have learned they are new komanso adziwa kuti enawo ali mipando yoona kuti anthu amene alipo siwo enawo achoka chifukwa chani kunyalanyaza zofuna za anthu eh, funso loyamba mukunena kuti mukungokamba za iwowo mukungokamba za iwowo simukukamba za appointing authority uh, frank mbeta sanazisankhe okha mwapanga bwino mafunsofunso amene a frank mbete asanazisankhe okha koma alipo amene anapanga recommend amene anampanga recommend frank mbeta doesn't wish this country well tifuna tinene pano poyera because he should have known kunena kuti ndi striker number one so striker number one akalowa kuti akamalowa m'bwalomo eh, wazuka bwino alibe malungo alibe paliponse posina ndi striker uyu tikunena kuti adamupeza ndi malungo a acb ndi adamuyitana kuti ampase treatment adakana ndi akuti ndikabera ndi treatment uyu akalandira treatment akatiuza kuti ali fit striker ayi abwera game amenya game isiyo kakamira iyayi koma dpp is endowed with skills sichipani choti mukandiuze kuti lerolo kulibe munthu oti akhoza kukhala attorney general fine this country is not for dpp it's for malawians tilimo 22 million are you sure kulibe anthu ena oti aka- akakhale pa mpando wa attorney general no why are you not targeting the why are, not, are you, why are you not addressing the appointing authority his excellency professor arthur peter mutharika nkhani yake ndiyokhweka ndawerenga section 12 uh, inuyo a maziz mmagwira ntchito capital radio ndinu mtolankhani ndiye zapezeka kuti uh, osman agula ndege ndi akuwuza kuti a maziz ndegeyi muwuluse muwulusa chifukwa chani you are not fit sichoncho ndiye tikuwayankhula iwowa timawuza that's a diplomatically tinena kuti attorney general as far as allegations kuti you were involved in corruption and you were under investigation for the, for the time being you're not fit and you're not suitable to be in that office ndiponso mwapanga bwino office aventu ndinenenso sikuti si attorney general kaya si a Mbeta okha ku Malawi kuno tili ndi vuto anthu ambiri mukugwira ntchito zoti si zanu amalawi we are not honest people umaziwa kuti ntchito iyi sungayikwanise koma umapitabe kumakakamirabe eh? ndi zochitika zako umapeza kuti sizikuthandiza let's be honest ntchito iyi inde mwandipasa mwandikonda koma simbali yanga ntchito iyi angayikwanise ndi alumwina osakakamira ya kuyambira lero kupita chitsogolo kuti tikonze dzikoli we need to be serious we need to be honest so iwe a president aku- a- a- akuwuza kuti taganiza kuti tikusankhe uwakumbuse kuti your excellency pajatu ndili ndi nkhani ndi acb eh pajatu ine ndimapita ku area 30 eh belo ine ndimakachongesabe eti uzauza anthu anthu aziziwa because zimene mukupanga lerozo chifukwa chozikonda pamawa zizasokoneza sogolo ana anu azavutika ndiyeno iyi ndi gear 2 gear 1 ngati mukumbukira tinalembera kalata because sitimafuna zina kuti ayi a cdedi angoyankhula kuno kulibe tinawapasa kalata formal and evidence is there kuti kalata analandira 7 days akhala chete mmalo moti atiyankhe kumatuma anthu oti mitu yawo siyimagwira ndikumabwera kumayankhula za chamba pano e, a- tinachita kuwavotera amutharika amene anasankha iwowo kusonyeza kuti ngati asankha ndi amutharika asankha ndi amalawi akuyeneka atumikire ife ndiye ndifuna ndikuwuzeni anthu nonse amene akusankhani apm this time around you should serve the people or else leave the office because ife tamulembera attorney general kalata choti mzikatenga anthu achamba azibwera pano kumayankhula osakhala bwino ndi chani so anthu akakhala mu public office ndikumazemba anthu ndiye kuti akuziwa kuti sakutumikirana fa they are there to serve our interest the interest of the taxpayer the interest of the voter so linali funso labwino kwambiri gear 1 tinalembera kalata 7 days akhala chete impunity and arrogance it is too early ndipezereponso mwayi ndiwachenjeze anthu amene asankhidwa ndi apm kaya ndi maminista kaya ndi ma ps kaya ndani is too early to engage uh, mercenaries to defend government you should have learnt a lesson if you, there was a regime that was good at defence it was mcp lero ali kuti is too early to think kuti namiwayo akuyankhulayo kumuyankhulisa ndi umphawi kunali anzanu amaganiza choncho lero ali kuti so musamusokoneze apm aliyense amene safuna amene amadana ndi accountability achoke mu public office zafika sayi chomayankhula kuti amene atisokoneza ndikusokonezeni lero thank you so much i hope ndayankha yes
dzina langa ndi promise tom kuchokera ku nkhoma synod radio uh, langa ndi funso limodzi mukukamba kuti attorney general atule pansi udindo ndi cholinga choti mwina afufuzidwe koma tikamvetsetsanso bwino lomwe Uh, amene ali ndi udindo ofufuzawo ndi amene muli kale ndi chikayiko kunena kuti kuchitikabe za chinyengo mudzakhutira ndi zotsatira zimene zingabwere ku mabwalo a milandu amene kuchitika za chinyengo pa nkhani ya a frank mbeta ngati atafufuzidwa pa nkhani zawo zokhudza ndi katangale zikomo kwambiri ine si loya koma maloya akamakambirana ndimamvesera ndimachita chidwi kumamvesera uh, ndalama zimene zinavuta ndikanakonda ndikanakhala loya koma kumene kuja amanena kuti he who comes for equity must come with clean hands uh, nkhani ya malamulo imasiyana ndi maprofession ena amanena akamapanga zimene amafuna kuti zizichita kuoneka ati justice should not only be done it should be seen to be done eh? nkhani yayikulu imene kumabwalo kuja amasindika amayika pa chikhulupiriro osati chikayiko ndiye ndikuwuzeni kuti sikuti tikunena kuti a- am- a- ambeta afufuzidwe ya koma tikunena kuti ya, amawafufuza atawafufuza mmene amapangira acb anali ndi umboni wokwanira kuti pali zoti ayankhe nde amawafuna nde anapita kukatenga warrant kuti awayitane kuti tabwerani kodi ndi anthu angati amaitanidwa ndi acb anthu oti ayitanidwa kupita ku acb abwerako they have been cleared ena anapita ku khoti kuwapeza osalakwa enanso anapezedwa kuti olakwa ndiye si nthawi zonse zimene akuyitana acb kunena kuti iwo ndi wakatangale sikuti uni mulandu ya koma chodabwisa nchonena kuti awa bwana awa nthawi imeneyo malo oti apite anapita kubala- ku- kuzomba kukatenga chiletso musandimange pamene anthu onse anayitanidwa anakamva zimene amafuna mwina amafuna akangowapasa moni sitikuziwa ndiye tifuna ndifu- ndifunse apa funso kuti titongoyerekeza kuti muno momwe mwasowa foni eti ndiye unena kuti tifuna tiseke apa tifuna tiseche foni ipezeke muno nde wina azinena kuti aya ine ndikutuluka ndikumva mmimba ndidikireni kaye tiganiza zotani so tichose maganizidwe tichose kukayikirana what do we do awa tati tinawapasa test fitness and suitability test for 7 days sanatiyankhe ikanakhala kuti tikuwanamizira akananena kuti ma- tinawapasa mwayi anthu anene mwayi ndi kuthekera he has all the time he has all the resources state resources for that matter he can call for a press briefing he can invite mbc and he can grant an interview yeah? kunena kuti namiwa ndi wamisala kunama koma for 7 days akhala chete m'malo mwake tikumva anthu ena ake ma misguided citizens kumabwera panopa ndi kumayankhula zawo zimene akudziwa where is he no no no no no. we cannot proceed like this so just to um, a s- sort of correction sikunena kuti afufuzidwe ayi nkhani yonena kuti at- achoke mu office imeneja kufikira zinthu zawo zimene amafu- amafuna acb zitatha that's what we are saying